moni amalawi anzanga lero pa 3 may 2026 ndi tsiku limene limatchedwa world press freedom day pa tsikuli timakumbukira maufulu amene ali nawo atola nkhani ufulu opita kukafufuza nkhani zimene zikuchitika mdziko mwawo ufulu okaonerera ndi kulemba za zimene zikuchitika mdzikomo zofunikira kuti nzika za dziko zizimva ndi ufulu owulutsa zimene iwo apeza. Tsikuli ndi lofunikira kwambiri chifukwa limaloleza ndi kuteteza maufulu a atolankhani kuti azitha kufotokozera mtundu wawo, nzika, ndi ena onse dziko lapansi kumene angathe kumva choona chenicheni cha zimene zikuchitika m'maiko mwawo. Izi Ndi maufulu ofunikira chifukwa munthu wina aliyense mdziko ayenera kumvetsetsa choona chenicheni kuti iye apange ziganizo zake kuti azichita chani pa nkhani zimene zikuchitika mdzikomo kaya ndi nkhani za chuma kaya ndi nkhani za ndale kaya ndi nkhani za maufulu kaya ndi nkhani za moyo wa tsiku ntsiku kaya ndi nkhani zokhudzana ndi thanzi lake kaya ndi nkhani zokhudzana ndi zinthu zimene timayang'ana tonse tikafuna chilungamo mdziko ku makhoti kaya ndi nkhani zofunika kuti adziwe zimene zikuchitika dziko lapansi zimene zidzakhudze kapena zimene zingamukhudze munthuyo mdzikomo koma lero mmene tikukumbukira ufulu umenewu wa atolankhani tikumbukirenso kunena kuti atolankhani ngakhale ali ndi ufulu umenewu alinso ndi udindo waukulu udindo owonetsetsa kuti iwo ayenera kuima pa chilungamo. Akuyenera kuti aulutse nkhani zokhazokhazo zimene zili zowona. Pali zambiri zimene zimachitika mdziko ndipo pali zinthu zokhudzana ndi ndale ndi chuma zimene anthu amene ali mmaudindo osiyanasiyana amakhala nazo nkhawa zimene amafuna kuti mwina nzika za dziko zisadziwe choona chenicheni. Tikuwapempha atolankhani pa udindo umenewu kuti ayesetse kukana katangale kugulidwa kuti aziulutsa nkhani zosaona, zapachinyengo, nkhani zoika anthu ena m'mavuto okuti sadachite zinthu zolakwa, nkhani zowauza anthu nzika za dziko zinthu zosaoona kuti iwo apeze phindu ngati atolankhani paokha. World Press Freedom Day ikutikumbutsa kuti ufulu wa mtolankhani ndi ufulu oti amapatsidwa poyembekezera kuti iye agwira ntchito yake muchilungamo ndipo adzafotokoza choona chenicheni kwa nzika ndi ena onse amene iye amawapatsa mauthenga. Tsiku la leroli tikumbukirenso kuti masiku ano press freedom yafika m'madera osiyanasiyana. Dera lina limene masiku ano tikumalitcha kuti mass media,

kupanga makanema odzera m'makina a zinthu zoti sidachitike, kuti ali ndi udindo oima pa chilungamo, ali ndi udindo ofotokoza choona, ali ndi udindo oti agwiritse ntchito njira zimene za makina opanga vithunzi ndi kupanga makanema mopindulira wanthu ena osati mowononga miyoyo ya anthu ena. Ndikufunirani lero tsiku la lero a Malawi kusangalala kwabwino. ndi kunyadira kuti tsiku la lero ngati dziko kuchokera pamene tidakhazikitsidwa mu chaka cha 1964 kudzakhala republic 1966 kufika lero mdziko mwathu muno muli ufulu okwana wa press freedom ufulu wa atolankhani ndikufunirani kusangalala kwabwino ndikuyang'ana kutsogolo ndi mtima okhulupirira kuti zinthu zathu mdziko muno zidzapita patsogolo mothandizidwa ndi atolankhani. Zikomo.